pamene anamva kuti tikuona mu daniel chapter 8 verse 14 kuti zonsezi zithe yesu khristu abwere ziyenera kutenga 2300 matsiku koma mu bible prophecy 1000 years ndi tsiku limodzi kwa chauta ndipo funso linafunsidwa mutikuona mu daniel chapter 8 kuyambira 9 kukalekeza pa 14 iyi inali nthawi yomwe daniel ali mmasomphenya Ndipo anamva opatulika kulankhulitsana okhaokha, akuti the holy beings talking to one another, kulingisana ndi ufumu wachinayi womwe wasautsa dziko lapansi, wayesetsa kupondereza choonadi cha Mulungu, wapha anthu a Mulungu, wasokoneza chilengedwe cha Chauta, ndipo kunali kukambitsana, ndipo Daniele anamva. Wina woyera kufunsa wina woyerayo, kuti mchitidwe wonsewu uthe Yesu Khristu abwere, uzatenga zaka zingati, olo uzatenga for how long? Ndipamene anamva kuti tikuona mu Daniel chapter 8 verse 14 kuti zonsezi zithe Yesu Khristu abwere, ziyenera kutenga 2300 matsiku. Titsegule buku lathu tiwerenge Danieli 8 verse 13 kukalekezera pa 14. Oyera okhaokha kulankhulitsana, the holy beings. Pamenepo ndinamva wina woyera ali kunena ndi wina woyera, anati kwa iye uja wanenayo, Masomphenya a nsembe yopsereza yachikhalire ndi chola- ndi cholakwa cha kupululutsa cha kupereka malo opatulika ndi khamulo ziponderezedwe adzakhala mpaka liti? Verse 14 nati kwa ine woyerayo kulankhula ndi Daniel lero lina kulankhula ndi iweyo ndi ineyo mpaka matsiku zikwi ziwiri mphambu mazana atatu usana ndi usiku pamenepo malo opatulika azayesedwa olungama ndipo tikumva kuti Daniel anamva kuti mchitidwe woyipa wopondereza choonadi cha Chauta uzatenga zikwi ziwiri mazana atatu then chiweruzo nkuyambika ndipo tikumva kuti daniel anamva kuti mchitidwe woyipa wopondereza choonadi cha chauta uzatenga zikwi ziwiri mazana atatu then chiweruzo nkuyambika apapa kutipasa zikwi ziwiri ndiye 2000 mazana atatu 300 kutipasa masiku 2 2300 mu prophecy koma taona mmasalimo kuti Masalimo 90 vesi 4, 1000 years ndi tsiku limodzi la Ambuye, ndeno zititengera 2300 years kuti tilowe muchiweruziro koma tsiku lobwerera Ambuye siliziwika koma zizindikiro ndizimene tawuzidwa tikupasidwa. Iyi inali nthawi yakaleyo, nthawi ya Danieli, zikwi zapitapo, mazana apitapo, tukamba ma handiredi masauzande years. Kodi kufika pa tsiku la lero kwasala kanthawi bwanji? Baibulo silikutiuza exact date lobwerera Ambuyeyo, koma likutiuza za zizindikiro. Nkofunika kuti tione zizindikiro kuti tili m'nthawi yotsiriza, ndiwo mutu wake wa phunziro lino. Ndipo tikuona kuti Danieli anauzidwa kuti mchitidwe wonsewu kuti uthe. Pazapita zaka 2,300 years kuti Yesu ayambe kuweruza dziko lapansi, koma zinamvuta Daniel mu mtima, sanauzidwe olo pena kudziwa kuti zaka izi 2,300 years ziyamba chaka chanji, chifukwa akadziwa kuti ziyamba chaka chakuti, adziwa kuti mathero ake ndi chaka chakuti. Ndipo tikuona kuti Danieli zitamvuta mu mtima nalingalira kudziwa kuti zaka izi 2300 years zizayamba nthawi yanji ndipo zizatha liti kuti adziwe kuti Yesu pa- ali pafupi kubwera kuzaweruza dziko lapansi. Koma sanali kudziwa kuti ziyamba liti olo mchaka chanji. Ndi pamene mngelo wamkulu anabwera kumuuza Danieli kuti mzaka zimene zizi 2300 years achosepo masabata asanu ndi awiri yomwe ndi 70 weeks akhale masiku olo dzaka za ana a Israeli ma Jews mnthawi imeneyoyo. Ndiye tikuona kuti tidziwe kuti zaka zikhala bwanji tipanga 70 weeks times 7 chifukwa pa tsiku mu sabata muli 7 days akutipasa 490 years 490 years ndi matsiku omwe tinene kuti dzaka zomwe zinapasidwa kwa ana a Israeli after apopo matsiku awawa akatha dzaka izi zikatha Uthenga udzayamba kupita ku the Gentiles, anthu akuchikunja, kuti Mawu a Mulungu akhale umboni kwa iwo. Ndipo Mngelo wa Chauta atabweranso kwa Danieli, anauza kuti, Uzindikire kuti lamulo lidzatuluka, lakuti ana a Israeli abwereranso ku Yerusalemu kuti akamange mzinda uja. Ndipo lamulo likatuluka, chimenecho chidzakhala chaka choyamba cha zaka 2,300 years. Tsono ndi bwino kuti tidziwe chaka zaka izi 2300 years zinayamba mchaka chanji. Ndikawerenge Ezara chapter 1 verse 1 kulekeza 3 pamwamba pali mutu wakuti Mulungu apangira Koresi alole Ayuda abwere kwawo kukamanga kachisi. Verse 1 Chaka choyamba sono cha Koresi mfumu ya ku Perisia Kuti akwaniritsidwe mawu a Yehova m'kamwa mwa Yeremiya, Yehova anautsa mzimu wa Koresi kuti abukitse mawu a ufumu wace wonse mwa lembanso ndi kuti, Atero Koresi mfumu ya ku Perisiya, Yehova Mulungu Wam'mwamba anandipatsa maufumu onse a padziko lapansi, nandilangiza ndim'mangire nyumba m'Yerusalemu ndiwo m'Yuda, 3 Ali yense mwa inu anthu ace onse, Mulungu wace akhale naye, akwere kunka ku Yerusalemu, ndiwo m'Yuda, nakamange nyumba ya Yehova Mulungu wa Israyeli, iye ndiye Mulungu wokhala m'Yerusalemu. Daniel akupitiriza kutiuza kuti mu 70 weeks, 69 weeks and a half, Yesu Kristu adzazozedwa, chomwe chinali chaka cha 27 AD. Tikukamba nkhani ya zikwi ziwiri mazana atatu ndiyo 2300 years. Tauzidwa kuti lamulo linatuluka mu Ezra chapter 1 kuyamba chapter, verse 1 kulekera 3 ngati mmene ananenera mngelo kuti lamulo likatuluka mchaka choyamba chimene chija. Ndipo tikaona, lamulo linatuluka mu 457 B.C. kuti ana a Yehova omwe anali ku ukapolo abwerere ku Yesu- ku Yerusalemu kuti akamange mzinda uja. Ndiye mchaka cha 457 B.C. chaka choyamba tione kuti 2300 years inatha liti. Ndipo tauzidwanso kuti mu week yosilizirayi kukwanitsa 70 weeks, mkatikati mwa week yi, Mfumu Yesu azapachikidwa. chomwe chinali chaka cha AD 31. Tikuona kuti mngelo anapitirira kumuuza Danieli kuti kumathera 70 weeks prophecy, uthenga uzapita kwa akuchikunja kukhalira umboni. Tikuona pozafika mchaka cha AD 34 kuphedwa kwa Stephen, ana a Aisraeli Ayuda anamkana Yesu Khristu ndipamene uthenga unayamba kupita kuchikunja. kuti ufalikire ponseponse ndipo tikaona 70 weeks yomwe ndi 490 years inapasidwa kwa Ayuda ndipo atatha masiku awawa uthenga unayamba kupita kwa akuchikunja zomwe zikutitengera

Ndiyeno from 1810 zikutitengera kudzafika mchaka cha 1844. Ndipo anthu ena ophunzira mawu a Chauta anakhala pamodzi pozindikira kuti kufika mchaka cha 1844 chomwe chinali kutha masiku aja 2300 years prophecy. Mmodzi mwa iwo ankatchedwa William Miller. ndipo mitima yawo inati Yesu abwera mchaka chomwechi 1844. Koma Yesu sanabwere. Mau a Chauta akuti palibe amene akudziwa tsiku lobwerera Mpulumutsi, koma tiyang'ane zizindikiro zake. Ndicho chifukwa chake lero lino tili ndi phunziro ili. ndipo tikayang'ana mu history siku ilili mu history pomwe anthu awa anali kudikira kuti yesu abwera koma yesu sanabwere akulitcha kuti the great disappointment kukhumudwa kwakukulu kwa omwe ankatsatira yesu Ndipo anthu awa dziko linawanyoza, anasekedwa kwambiri, kunena kuti mpulumusi wawo sana sanafike. Ndiyeno pokhala pansi anthu awawa poyang'ana m'malemba anazindikira kuti kuli kachisi kumwambako, ndipo Yesu analowa mchipinda chachiwiri kumwambako kuti ayambe kuweruza dziko lapansi mnthawi ya 1844. Ndipo anthu amenewa anadzakhala pansi kuchokera mu mpingo yosiyanasiyana ndi kupanga bungwe lotchedwa SDA Seventh Day Adventist popanga discover kuti ubatizo uyenera kuti ulowe m'madzi popanga discover kuti akufa sadziwa kanthu sikoyenera kuwalambira pozindikira kuti kuli kachisi kumwambako wa Yehova pozindikiranso tsiku lomtamanda Mulungu kuti likhale lachisanu ndi chiwiri, lomwe ndi Saturday. Ndiye mwa ichi adagwirizana zonse kuchokera m'malemba anthu awa kuchokera mu mpingo yosiyanasiyana ndi kupanga bungwe limodzi. Tsono tione zizindikiro zoti tili m'nthawi yotsiriza ndikawerenge Chibvumbulutso 17 vesi 13 Iwo ali nawo mtima umodzi ndipo apereka mphamvu ndi ulemerero wawo kwa chilombo. Ndipo tikaona chaka ndi chaka mayiko akugwirizana kumapita ku Switzerland ku Davos kukhala pansi kukambisana kayendesedwe ka dziko lapansi kufuna kulikonza dziko ili kuti likhale limodzi. Ndipo tikamamva kuti New World Order ndi nkhani yakuti dziko ilili lisinthidwe. Ndipo mu chigawo ichi choyamba tikamba nkhani ya ndalama yomwe yakhala kukambidwa akuyitcha CBDC. We will use our leadership and membership of SADC, our membership of BRICS and the G20.

tiyambe ndi kukamba ndi mgwirizano omwe agwirizana kuti dziko lonse lapansi ndalama ikhale imodzi electronic money akuitcha cbdc mayiko ena akuitcha mnjira ina mdzina lina

Our point of view is that let us be very careful in interpreting and understanding what consequences kuuzidwa kuti kwina ndi kwina ikutchedwa dzina lina kwina kuti ma bitcoins kwina ndi kwinanso zikutchedwa ndi dzina lina cryptocurrency ndi zina mwa izo

switzerland mzinda wa davos kukambisana kayendetsedwe ka dziko chimodzi mwa izo amakambisana nkhani ya ndalama imodzi ndipo ku dziko lina kunali msonkhano kukambisana za nkhani iyi ya ndalama imodzi ndipo funso linafunsidwa kuti amene asali part of system iyi sakugwirizana nazo life yawo izakhala bwanji pa dziko lapansi koma funso linalephereka kuyankhidwa